assalamu alaikum nin sanga in kɔnɔ foli ni waleɲumandɔn bɛ ta ka ɲɛsin aw kelen la bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a la ka 223 chrono tv lagɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan waleɲumandɔn foli ye aw bɛɛ lajɛlen ta ye bi ta an tɛ plateau kan i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogoya min na wa an tɛ dugu kɔnɔ an ye dugu kɔnɔna bila pewu ka na kungo kɔnɔ ka na kisɛ dɔ jira aw la dɔnni ko la ka na kisɛ dɔ jira aw la yiri ko la bi ta in bɛna gan kosɛbɛ an b'a ɲini aw fɛ a ye nin ja in sɛbɛkɔrɔ cari a ye nin ja in sɛbɛkɔrɔ cari an ka jɛmukan kɛnɛ kan dɔnni so an'an ka karamɔgɔ min ɲɔgɔn bolo bi mali kɔnɔ sikaso n'a fan tan naani bɛɛ lajɛlen la bɛɛ b'a dɔn ka d'a kan a ye fayidaw di maaw ma ka tɛmɛ fayida minnu ye adamadenw mako ɲɛ n'o ye an ka jiri karamɔgɔ adama daw ye an bɛna kuma bara tɛnko a la folikan b'a bolo nin waati in na a b'o da aw tulo kan an bɛ sɔrɔ ka don an ka jɛmukan kɔnɔ karamɔgɔ adama daw i salamalekum wa aleykum salam wa rahmatulahi taala barakatu kɔri basi t'i la basi foyi tɛ yen bi an tɛ plateau kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ an nana kungo kɔnɔ i yɛrɛ ko k'an ka na kungo kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ k'i bɛna kabako dɔ jira maliyɛnw na a bɛ ten maaw tɛ fɛn minnu kalama dɔnni ko la kosɛbɛ kosɛbɛ o kama de la bi an sera yan nɔ an bɛ tonkun kɔrɔ nka sani an ka don an ka jɛmukan kɔnɔ a ka di n ye folikan min b'i bolo nin waati in na ka ɲɛsin maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ kosɛbɛ i k'o folikaw da maliyɛnw tulo alihamdulilayi an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo maa o maa tulo b'an kan na nin waati in na an ka foli b'u ye k'an ka filɛlibagaw fo aw minnu fana y'aw sen ta ka na fo kungo kɔnɔ yan foli belebeleba an b'u ta k'a d'aw ma k'a ɲini ala fɛ ala ka nin ɲɔgɔnnaw caya ala ka nin ɲɔgɔnnaw caya an ka faso bɛ fitinɛ min na foyi tɛ ala kɛ ko mana gɛlɛya cogo cogo a bɛɛ ɲɛ bɛ ala kɔnɔ ala k'an ka jamana ɲɛ suma ala k'an ka dugu ɲɛ suma ala k'an ka kabila ɲɛ suma ala ka se di an ka faamaw ma ala ka se d'u ma ala k'u bɛn kelen ma ala k'u don da kelen fɛ ala k'u bɔ da kelen fɛ
karamɔgɔ adama daw nin waati in na an bɛ tonkun de gɛrɛfɛ kosɛbɛ tonkun in na yiri b'a kan n tɛ yiri in suguya dɔn an b'a fɛ k'a dɔn tonkun ani jiri nin bɛ se ka fɛn jumɛn ɲɛ adamaden ka adamadenya ma alihamdulilayi n bɛ an filɛbagaw bɛɛ fo ne y'o de fɔ n ko n'i ko adamaden adamaden tɛ yen ni yiri tɛ yen adamaden bɛ yen o yiri bɛ yen donc ne y'o de fɔ n ka kumaw kɔnɔ n ko ni yiri dɔnna banajugu tɛ yen ni yiri dɔnna eh. faantanya tɛ yen ni yiri dɔnna kamanagan tɛ yen eh. ala sɔnna aw nana se ne adama ma ko n ka kuma yiri yɛrɛ la an ka balimaw ka se ka yiri ta k'u yɛrɛ mako dilan an sera o dɔ de ma nin ye tonkun de ye a bɛ fɔ nin ma ko sunsun sunsun ye fila ye manden sunsun ani sunsun fin eh. olu tɛ kelen ye nin ye sunsun fin ye ne balimakɛ disi dimi disi dimi bana fila ye disi dimi mhm. ani da jalani olu tɛ kelen ye mm. parce que maa si tɛ se ka bana furakɛ mhm. fo k'a sɔrɔ i bɛ bana dɔn ni disi dimi bɛ maa min na i b'a fɔ ye ko mhm. adama dawo ko k'o ka jija ka sunsunfin ɲini min falenna tonkun sanfɛ nin ɲɔgɔnna sanfɛ ne yɛrɛ bɛna tila ka dɔ bɔ ka taa ne balimakɛ sunsunfin mana falen tonkun sanfɛ disi dimi bɛ maa minnu na u ye fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ mm-hmm. ka somaw kɛ ka dɛsɛ mm-hmm. ka karamɔgɔw kɛ ka dɛsɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ o dabali banna i b'a fɔ ko adama dawo ko ntɛnɛndon sɔgɔma fɛ ntɛnɛn u ka soli ka wuli ka bamanan muru ta ka na kuru ni cɛ don kuru saba ni muso don kuru naani mm. i bɛna o bɔ nin na ka taa don daga la oh. ka tobi ni fura in mɔna i bɛ fura daga in ta oh, oh, ka sigi kolon de sanfɛ ka situlu kɛ k'i disi mɔ ni ka sɔrɔ ka biri a la ka fini kɛ k'i yɛrɛ datugu ah. ko adama dawo ko a ka wusu tile wolonwula n'a ye disi dimi kofɔ a bɛ na adama dawo ba yɛrɛ b'a furakɛ alahu akibaru y'a faamu an b'a ɲini aw fɛ a ye ja in sɛbɛkɔrɔ cari kosɛbɛ ka d'a kan bi ta ye terre à terre de ye bi ta ye face à face de ye bi ta ye kɛnɛ filɛ so filɛ wa bolibaga de ye adama dawo ye kosɛbɛ karamɔgɔ ka di anw ye i ka nɛgɛjuru sira i k'a di an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen alihamdulilayi adama dawo ka nimoro 82 09 99 16 i k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye fana ni maa min ye n wele k'an dɛsɛ komi apɛlw ka ca ni maa min y'an wele k'an dɛsɛ a ka vokali ci n ma wasapu kan wasapu kan ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la joona n'an bɔra yen halisa an bɛ nin yiri in de kan dajalani dajalani ye jumɛn ye ale bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ i bɛ mɔgɔ dɔw ye a tɛ janya sanga ni waati bɛɛ mɔgɔ denw na a denw na dan dan dan ye kalite fila ye dɔ bɛ bɔ kɔ la o ye kuru ye dɔ bɛ o bɛ k'a kɔnɔ o de ka jugu fana ani min bɔra ye ne balimakɛ ko adama dawo ko ni dajalani bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la a ka jija ka nin yiri ɲini min falenna tonkun na mɛ a ka jija k'a bulu dɔ sɔrɔ min fana jara i n'a fɔ nin min filɛ nin tɛ bulu jalanin ye jara a bɛ dɔ kari kari ka fara nin kuru la mɛ a b'a kɛ kuru wolonfila n'a y'a kɛ kuru wolonfila ni muso don lɔgɔ naani de bɛ kɛ k'a tobi hmm. lɔgɔkuru naani a kana tɛmɛ o kan dɛ lɔgɔkuru naani lɔgɔkuru naani ni cɛ don hmm. lɔgɔkuru saba a b'o kɛ k'a tobi ko a ka to k'a ko n'a mɔna a ka kuru kelen ta k'a kɛ k'a disi digi a b'o fili n'a mɔ ni sini fana a bɛ kuru ta kuru wolonwula don a bɛ bɛn tile wolonwula de ma tile wolonwula sigiyɔrɔma fila tile tan naani a b'o wale kɛ a b'a ban pewu alahu akibaru y'a faamu alahu akibaru a b'o furakɛ merci beaucoup karamɔgɔ adama dawo eh, an bɛna taa jiri wɛrɛ gɛrɛfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ merci beaucoup ja a sɛbɛkɔrɔ cari merci